Sighit sa polèmica polìtica pro s'isèberu de fàghere in s'ex càrcere de Iglesias unu centru pro sos migrantes rimpatriados. S'opositzione de centru-destra sàbadu at organizadu una manifestatzione pròpiu in polèmica chin su centru-sinistra. Su presidente Pigliaru imbetzes chenàpura at iscritu a su ministru de sos internos Minniti pro averiguare sa possibilidade de fàghere unu centru de acoglièntzia in Sardigna e parare fronte fintzas a s'aumentu de sos isbarcos de migrantes chircande sa manera de los acollire in securesa e a manera legale. Pigliaru at sinzalau a su ministru un'ateru problema, cussu de s'isbarcu de migrantes dae s'Algeria diretamente in Sardigna. In sas ùrtimas duas dies, in su canale de Sardigna, sunu duas sas barchitas recuperadas chin bintichimbe pessones supra e custu manzanu puru a largu de Capu Sperone, Sunu batordichi sos algerinos recuperados e tramudados a su centru de Assèmini a pustis de sas bisitas mèdicas e de s'identificatzione. Pigliaru at comunicadu a Minniti sos nùmeros de sos migrantes isbarcados in Sardigna, chentu chimbantanobe in su duamizebatordichi, duchentos nobantunu in su duamizebìndichi, mille chentos e ses in su duamizesèichi, nùmeros chi s'annanghen a cussos de sos pròfugos arribbados in Sardigna chin sas naves de su sucursu internatzionale. No abbrandana sas polemicas pro su benidore de s'aeroportu de S'Alighera pustis chi Ryanair at annunziadu sas tratas novas dae Casteddu pro s'iberru duas miza e dechesete duas miza e decheoto. In sa chistione intervenit su cunsizeri regionale de Forza Italia Marco Tedde. In s'ìnteri chi Ryanair pro s'iberru annuntziat sas tratas nobas pro Catània, Barcellona, Girona, Francoforte, Madrid e Londra decheoto in totu, chin setantases bolos a sa chida pro S'Alighera est totu mudu. Nùmeros de importu, narat Tedde, cheret narrer chi belle unu milione e mesu de passegeros b'at a èssere in prus e an a batire mille chentu bintichimbe postos de traballu in Sardigna. Pro S'Alighera, sichit Tedde, su nudda E in s'aeroportu sichin a benner mancu sos passegeros. Trechentos baranta miza in mancu petzi in su duamiza e sèichi, e pro cussu mìnimat su personale puru. Barantachimbe pessones de sa securesa an apiu s'abisu de licentziamentu. Totu custu pro neche de una Regione chi in tres annos no est resessia a programmare su pianu de incentivos pro sas cumpannias a pretziu bassu. Semus cumbintos chi su territòriu, chin sas impresas e sas famìlias chi traballan in su turismu non meressent custu tratamentu. Custa borta puru, concruit Tedde, pedimus a Pigliaru de picare issu in manos sa responsabilidade de sa chistione S'Alighera. Est acabbadu custu manzanu in su Teatru Eliseu su progetu Nuoro dieci in condotte, ideadu dae Abbanoa paris a Legambiente chin su patrocìniu de su Comune de Nùgoro, a su cale ant partecipadu seschentos dischentes de sas iscolas elementares de Podda, Mereu, Calamida, Furreddu, Biscollai e Monte Gurtei. Su progetu didàticu, arribbadu a sas duas editziones, at s'obietivu de fagher connòschere a sos zòvanos s'importàntzia de s'abba, comente si collit cando proghet, comente si depurat pro arribbare a domos nostras. Sos dischentes chin sos insegnantes e sos espertos de Legambiente ant fatu traballos supra s'abba, chi a pustis ant postu in s'intrada de su teatru a testimonia de s'impinnu issoro, e a sos pitzinnos los ant premiados pro àere partecipadu a su cuncursu. Un'ispetàculu teatrale de sa cumpannia Circo Mobile de sa Sardigna at rapresentadu sas aventuras de Gùtia, sa protagonista de su libru impreadu pro sas letziones in classe. In ocasione de sa Die Mondiale de s'Abba sos dischentes ant visitadu su potabilizadore de Janna 'e Ferru chi serbit peri sa tzitade de Nùgoro. Unu cuncertu chi at postu paris sos musicistas de tres istitutos musicales europeos pro tancare su progetu Erasmus Plus, Building a European Orchestra, una faina didàtica chi in su palcu de su Teatro Eliseo at bidu sos musicistas de su Liceo de sas Iscièntzias Musicales Bustianu Satta de Nùgoro, de su Liceo de Klaipeda in Lituània e de su Collègiu Natzionale Musicale de Bucarest in Romania. Su progetu, finantziadu dae s'Unione Europea in su duamiza e binti, chi aiat s'obietivu de fàghere un'orchestra europea chin istudentes de natziones diversas. Su cuntzertu de Nùgoro at tancadu su percursu didàticu e de iscàmbios culturales, chi at bidu sos tres istitutos traballande prima cada unu pro contu suo e a pustis totu paris. S'Orchestra Italiana de sos Liceales Nugoresos at sonadu unu programma internatzionale dae Tchaikovsky a Gershwin a sos Coldplay, Sos musicistas lituanos e cussos rumenos an presentadu branos de sa traditzione populare. Pro mustrare su traballu fatu in custos duos annos de su progetu sas tres orchestras an sonadu paris, diretas dae su mastru Marino Ferraro. Fini belle battoschentas sos atletas dae totu sa Sardigna chi an picadu parte a sa 'e dechennoe editziones de sa Corri Nuoro, sa gara podìstica chi est diventada oramai un'apuntamentu clàssicu de su beranu isportivu sardu. De sos òmines su primu classificadu est Walid Abdelkader de su Cagliari Marathon Club, De sas fèminas, Maria Luz Freire de s'Atlètica Buddusò chi at bintu s'annu passadu puru. Sa gara, ideada e organizada dae s'Atlètica Amatori Nùgoro cust'annu fit dedicada a Luca Dettori, s'isportivu nugoresu mortu un'annu a como. Prus de duchentos atletas ant fatu su percursu de duamiza e otichentos metros chi est coladu in su coro de Nùgoro. Cust'annu puru in medas sun acudios pro bier sa gara chi at bidu prima impinnados sos pitzinnos minores e mannos, gara chi at cunfirmadu sa balentia organizativa de sa Amatori. Paris a sa Corrinuoro est istada fata sa 'e bintises editziones de Corritalia promovia dae s'AICS.